Ọdịnala ndị Akụ otu bụ na ụmụ nwaanyị Akụ ha adị agba n'ezi. Nwaanyị ọbụla nọ n'Akụ, ị gba n'ezi, ị gbawa ara, ara agbaa gị. A nụọ gị n'Akụ, nwoke Akụ ọbụla na-anụ nwaanyị, nwunye ya ma mgba n'ezi. Ọ nwaa ya, ara agbaa ya. Aha m bụ Ezenna, gịnị bụ aha gị? Aha m bụ Okwukwe Egusikwo. Welite olu gị.
Okwukwe Egusikwo.
Ọ dị mma. Em, nwunye gị bidoro ugbu a. ihe dị ebe a puku iri ngwa jide ọ bụrụ na ị sụ asụsụ Igbo naanị nkeji isii gbakwunyeghị bekee jide ego a onye ebee ka ị bụ onye akụ onye akụ na ebee ka akụ dị na Igbo etiti n'ime Enugu Igbo etiti n'ime Enugu gwakene anyị njirimara ndị akụ ofu ihe eji wee mara ndị akụ na ha na-eti odo o nwere mmanwụ a na-akpọ odo hmm. ha mara eti ya ọfụma Ị bịa n'ala Igbo etiti, ị jụọ ese ndị na-eti odo, a ga-asị gị na ọ Akụ, Akụ Diewa. Ọ dị mma. Kee otu ihe a na-eme n'akụ bụ ihe na-enye gị obi aṅụrị mgbe ọbụla e mebere ya n'akụ ọ na-amasị gị nke ukwuu? Otu ihe a na-eme na-amasị m bụ oge ee eh, erimeri krismas a na-adị na-anakọta anata. Krismas abụkwa Igbo nne m. m ga-enye gị ohere ọzọ gaa n'iru okay ka m nye gị ohere ikpeazụ gaa n'iru
o nwere mmemme a na-adị na-eme hmm. ncheta ọmụmụ Jesu Kristi hmm. emewe mmemme ahụ a na-adị anata A na-anakọta, a na-emecha ọtụtụ mmemme, ma ndị na-eme mmọnwụ ma ndị na-eme ihe dị ka ajụjụ ese, a jụọ ese a na-aza, dị ka ụmụ akwụkwọ a pụta a na-ajụ a na-azacha, na-enye ha aka, na-akwụkwa ma ụgwọ akwụkwọ ha. Ihe a na-adị na-eme na-atọ obi m ụtọ. Ya bụ ihe bụ nke na-enye gị obi aṅụrị? O nwekwa ọzọ a na-adị na-emekwa na-anata oge dị otu ahụ. A na-adị na-ewetakwa ihe a na-akpọ ndị nyonyo n'ime bekee ndị bekee nyonyo enyochasị arụ mmadụ enyekwa onye ahụ mkpụrụ ọgwụ ọ bụkwa ihe a ga-emekwa maybe- ọ bụkwa ihe ọ- ihe ọzọ a ga-eme enyekwa onye ahụ mkpụrụ ọgwụ ma ọ tinye ya n'ime ụlọ ọgwụ eneta arụ ya onye ahụ dịkwa mma onye ahụ ma nkwụ ụgwọ ọ nawa Gwanụ m otu ọdịnala ndị akụ ị ma otu ọdịnala ndị akụ otu bụ na ụmụ nwaanyị akụ adị agba n'ezi nwaanyị ọbụla a nụ n'akụ ịgba n'ezi ịgbawa ara ara agba gị anụ gị n'akụ nwoke akụ ọbụla na-anụ nwaanyị nwunye ya ama mgba n'ezi ọ nwaa ya ara agba ya ọ bụkwara na m si ezi maka mgbe m ga-abịa akụ bịa nụrụ nwanne gị nwaanyị a m sikwa n'ezi bịa nụrụ nwa ada akụ o nwe ihe ga-eme ya ọ gbagodi n'ezi na be gị ọ omenala dị n'ebe ọ na-aga bụ ya ga-eso ya Onye akụ nụta nwaanyị a onye Ebonyi steeti nata akụ. Onye steeti bụ bekee, wepụ steeti.
O nwe ihe ga-eme onye ahụ na ọ kpọ ya nata n'ụlọ. Hmm. Ị na-akọwa na ọ bụ na m bịa akụ nụrụ nwaanyị ọ gbaa na ilo ihe a ndị na-akọ ama nso ya. Ọ dịghị eso. Ndị ọ na-eso bụ onye a nụbatara n'ana. Onye akụ nụbụ onye akụ.
Ma onye akụ nụrụ onye Ebonyi steeti nata. n'ime ebe anyị ya na-adị na-eme ya mana ọ dịghị eme onye ọrụ agbago mụ mbọ ka m nyere gị aka okwu steeti a ọtụtụ mgbe mana ọ kweghị gị deme ọ bụ na ajụọ gị ajụjụ ihe gbasara kee ebe i si kama ya ga-asị nwa afọ Enugu steeti ọgwana Enugu steeti otu ọbụna ọ sọ gị dọtịa ya steeti bụ steeti steeti wụ bekee i nwe ike ikwu abụ m onye Enugu abụ m nwa amaala Enugu Esi m ala Enugwu, abụ m nwa afọ Enugwu. Ihe ọbụla bụ steeti bata ya bekee ka ị na-asụ. Ka m jụkene. Jụọ.
A sị gị dee edemede maka ebe i si. Mhm, otu a sị gwa gị ka i si ede. Ị ma nde ya na ị bụ onye Enugwu steeti. Ndị ndị edebe na m bụ onye Enugwu steeti. Ọ na bekee ka m na-ede. Ọ bekee ka ahụ. Otu a sị gwa gị ka ị ga-esi ede ya na edemede gị. Ndị na-enye news. o nwe ihe ọzọ ị chọ ịtụ ya o nwe okwu m chọrọ ikwu mana amacha na edebe edemede a na-adị na-atinye that steeti o nwere ka ha si edekwa ya onye onye na-anabata edemede a chọọ iso igbo ka igbo si wee ede ọ bụrụ mụnwa mm. ga-afụ ule gị ga-afụ akwụkwọ ule gị i de steeti m daa gị nsogbu adịrọ